pomwe tili mu nyengo ya ceasefire e maiko amene amathibulana mu Middle East kuja pakati pa ayimikira kaye kumenyana zida ayika paphewa kuyang'anira kaye kuti kodi zinthu zake ziyende motani so pamene tikuyang'anira ndithu two weeks per day tate ndithu tikhale ndithu tikuwunguzanso zinthu ziwiri zitatu makamaka zomwe zachitika zodabwitsa zimene zachitika mkatikati mwa nkhondo imeneyi chodabwitsa choyamba ndi chonena kuti mtsogoleri wa dziko la iran e supreme leader Ayatollah anaphedwa tsiku loyamba lenileni zinthu zimenezi zinadabwitsa gulu kuti kodi plani imeneyi adayipanga motani kodi alipo amene adapereka intel information ku dziko la america ndi israeli kuti kodi khamenei akhala akuyenda motani pamamveka mphekesera zoti pali ndithu anthu awiri ena amene anali mboma la iran amene ndithu adagulitsa information ku dziko la israeli komanso america za mmene uh, Ayatollah supreme leader atayendere tsiku limenelo ndi chifukwa chake bomba loyambirira lenileni ndi limene ndithu lidapha mtsogoleri ameneyu uh, khamenei Ayatollah supreme leader ndipo zimenezi zidadzidzimutsa gulu anthu ambiri amanena kuti nkuthekanso kuti gulu lija la ukazitape e lotchedwa kuti Mossad la mdziko la israeli ndi limenenso lidagulitsa information gulu limeneli ndi gulu lodabwitsa ndi gulu loopsa kwambiri limene ndithu limakhala ndi information yachisinsi yosadziwika ee anthu amenewa ndi anthu amene ndithu amakhala m'mayiko osiyanasiyana ndipo amakula nafe limodzi ee kubadwa nkumakula nafe limodzi koma ndithu ali akazitape mwina nkutheka kuti Khamenei anaphedwa chifukwa Mossad gulu loyipa kwambiri gulu loti well trained uh, group from Israel lidapereka information ku dziko la Israel komanso America za mmene makamaka mtsogoleri ameneyu uh, supreme leader atayendere pa tsiku limenelo Chinthu china chodabwitsa chimene chachitika mkatikati mwa nkhondo imeneyi chonena kuti America ngati dziko la mphamvu kwambiri pa dziko lapansi lidanenetsa lidaombetsa nkhwangwa pa mwala kunena kuti liwononge dziko la Irani kwa maola 48 ndipo nkhondo itayambika tidaona ndithu zipolopolo ndege chani zambirimbiri zikuluka mdziko la a- la irani kufuna kuonongeratu dziko limeneli koma ndithu mpaka na masiku okwana 30 chakuti anakwana nkhondo imeneyi ikuchitika zimenezinso ndizodabwitsa ndithu chifukwa pozindikira kuti dziko limeneli ndi dziko lamphamvu kwambiri komanso uh, adalonjeza kuti maola asanathe 48 akhala kuti asalaziratu dziko limeneli ndipo tidaona ndithu kuti mabezi a dziko limeneli la iran mabaraks malo osungira zida adaphulitsidwa masiku oyambirira koma tidaona kuti dziko limeneli lidayima ndithu nji kumenyabe nkhondo mpakana kufikira pakadali pano pamene ndithu pali kupumulira kwa masiku okwana 14 amene akupanga 2 weeks chimenechi ndi chinthu chinanso chodabwitsa chinthu china chodabwitsa chimene chagwedeza gulu nchonena kuti mtsogoleri wa mpingo wa chikatolika papa leo amene ndithu amapezeka komweko ku vatican mu dziko la italy mu mzinda wa rome adadzudzulapo za nkhondo imeneyi particularly iyeyo adadzudzula dziko la america ndi donald trump kuti sakuchita bwino chifukwa akuyika miyoyo ya anthu aku iran pa chiopsezo mulungu sakondwera ndi anthu amene akusokoneza mtendere wa anthu ena makamaka pamene adalemba post yake pa social media kunena kuti akufuna apange revolve eh, kukhala revolution mu dziko la iran kutanthauza kuti afuna achose chilichonse cha moyo mdziko limeneli mtsogoleriyu adayankhulapo kunena kuti ayi tiyeni tilimbikitse mtendere bata chifukwa zimenezo ndi zimene ndithu zimamanga dziko chinthu china chachilendo chimene chachitika mkatikati mwa nkhondo imeneyi nchonena kuti ndi kale lomwe dziko la britain lakhala likugwira ntchito ndi dziko la america Eyi sanatayanepo ubale wawo ndithu ndiwathanzi mwina kufikira pano pamene ndithu pachitika zachilendo pamene taona ndithu dziko la britain litamenyesa nkhwangwa pamwala kunena kuti ayi ife sitikulowerera nawo nkhondo imeneyi ife tikufuna ndithu tichite zofuna za mzika za dziko la britain ah, kunena kuti tisalowerere nawo nkhondo imene mwayamba tayimalizeni pezani njira yoonera kuti muone kuti muthana nazo bwanji zimenezi zinachitika makamaka potsatira kukaniza mabezi amene ah, makamaka mabezi awo a uk ndi maiko ena ku europe kuti maamericans agwiritse ntchito mabezi amenewa pophulitsa dziko la irani chinthu chinanso chachilendo chimene tachiona mkatikati mwa ndime imene nchonena kuti dziko la france nalonso lidasamba m'manja ee kumuuza donald trump kuti ayi ndithu zimene ukupangazi ife zisatikhudze nkhondo imeneyi ndi yako ndipo uona kuti uchite motani ee so zambiri zachitika mkatikati mwa nkhondo imeneyi pamene ndithu taonanso kuti aa kodi mwamuna mzako mpachulu kodi iran ndithu ikhonza ndithu kuyima duziduzi ndi dziko la america ndithu nkumatha masiku koma iran nkupezeka kuti ikunjanjabe kodi ndekuti dziko la mphamvu kwambiri lija sikuti limachita kuopsezatu ndoti utati ulimba mtima ukhonzanso ndithu kulitibula pa- pa- pakhosi nalo nkumaona kuti ayi apa tatibulidwa za siriyasi e, zimenezi ndithu taziona mkatikati mwa nkhondo imeneyi mkatikati mwa nkhondo imeneyi taonanso kuti pali ndithu kukanganirana kuwina eh iran ikuti ayi nkhondo imeneyi tawina ndife nayenso america akuti ayi nkhondo imeneyi tawina ndife tikhale ndithu ndi mapulogalamu ena padera pamene tikhale tikuizukuta nkhondo imeneyi bwinobwino kulowa mkati bwinobwino kubweretsa ma details onse bwinobwino kuti nonse amene mumatitsatira pano pa nyasaland tv mudziwe choona chenicheni muyione nkhondo imeneyi ndithu malo enieni ofunika kuyiyang'ana osangoyiwonera pakakona e, muyiona motsepula muyiona monyempha e, simuyiona bwinobwino nkhondo imeneyi so tikhale ndithu tikuzukuta pampano pa nyasaland tv by the way amakhala ndine mulutswane mauja wa bizo in the building mnyamata amene ndithu amabwera ndikuthamangathamanga pamudzi pano kukupatsirani chilichonse chimene ndithu chikuchitika pa dziko lapansi tisanatseke tingokudziwitsaninsoni kuti gulu la anthu limene ndithu linapita ku mwezi eh, limene limajambula ndithu mwezi uja uli pafupi likhala likutulukira pa dziko lapansi mtsiku la lero ndipo likhale likufika mu nyanja yayikulu ya pacific ocean eh, musa- musayiwale kuti chombo chimenechi sichimafikira pa mtunda chimafikira ndithu m'madzi tikhale tikupatsirani tsatanetsatane wa zonse zimene zachitika kumeneko komanso zina ndi zina zachilendo zimene aona kumwezi e, kwaonedwa zinthu zachilendo zimene mwina sitimadziwa e, so tikhale ndithu tikupatsirani zimenezi don't forget to subscribe like comment komanso kupanga share kuti anthu amene ndithu sadakwanitse kuonera program imeneyi pompano pa nyasaland tv athe ndithu kuionera nthawi yabwino kuti inu ndi ife pano tonse tiziyendera limodzi until that uh, next time uh, ndingoti mwakuma nonse zikomo